150 years kuchokera pamene idakhazikitsidwa Blantyre. Eh, 150 years. Blantyre idayamba mu chaka cha 1876. 1876. Um, idayambitsidwa eh, ya ngati ngati ngati mission station ya azungu eh, azungu munapanga history mwamdziwa david livingstone david livingstone adachokera ku scotland akuyenda kwa, kwa africa kulowa malawi adafika ku blantyre ndi malo amene anena kuti a malo anowa tikhazikise chani mission station yathu ikhale pano Hey, ndiye dzina la Blantyre lidachokera kwa David Livingstone. Kwawo ku Scotland kumene adachokerako, kutauni imene adabadwira ku Scotland ko, kunkatchedwa Blantyre. Ndiye anabweretsa ndikukhazikitsa Blantyre. Ndikukhazikitsa Blantyre. Eh? Ndiye anali ndi anzake amene anampanga join amishoni.

kupanga malo ndithu kupanga masite tours kukhala ndi maguides aBlantyre muja Adzi- adzite- adzikutengani kukakuonesani malo Blantyre Eh, anthu mabwera kumene ku Blantyre kuchokera ma- ma- madera ena osiyanasiyana malo wa Blantyre muzitha kuti ali tabwera kuzayenda ku Blantyre kukhale malo oti mutha kukafikira eh muyenda mucheza for two days ka three days mukhala ndi lodging kenaka akutengana akuoneseni malo ndi akuoneseni history ngati imeneyi Blantyre idayambira pakuti eh eh

actually distance between limbe and blantyre yathu imakwana 11 km mukudziwa hey. so limbe uja adali kuja blantyre adali kuno tsono ku limbe kuja kunali kwa ma traders hey, eh, eh, ma indian traders ndi kudabeba kwambiri chifukwa cha railway kudamangidwa railway ndi anthu ogwira ntchito ku railway ma staff houses awo kumpingwe hey, eh, kumene kuja Ndiye kunabwera ma Indians, ma traders ndi chanichani. Limbe inapezeka kuti yaposa Blantyre in terms of economic activities. Ndiye mu chaka cha 1956 ada adatengano Limbe ndi Blantyre kuwabweretsa pamodzi ndikupanga municipality tsopano. Eya! Eh! Municipality! Ndipameneno Blantyre ijano it was the oldest no municipality. yakhazikitsidwa. Limbe ndi Blantyre ee amalgamation linked zisanduke city imodzi ndiye Blantyre ujano mpakana independence Blantyre city Blantyre city Limbe is part of Blantyre mpaka lero. Kumene kujako kuli malo pafupi 20 chakuti, kuli achina Mandala house nyumba yoyambirira the oldest building Mandala ilipobe it's a national monument Timayenera tikapita ku Blantyre kuja tiziyenda ma bus kutitenga kukafika ku Mandala house kuzaona this is Mandala house kuwaphunzisa ana kuwaphunzisa anthu the next generation aziwe video yomwe ndapanga ya ma assets a Malawi ija these are our assets these are our assets ah eh ndiyeno kuchoka no nthawi imeneyo kuzafika pano Of course mma 1975 capital no inachosedwa kuchoka um, um, uh, ku Zomba capital city ya Malawi eti tasanduka dziko fwa capital city unali ku Zomba idachosedwa kumene kuja kupita kuti ku Lilongwe idapita ku Lilongwe Lilongwe ino anayamba no kupanga build eh ya anatenga no anatenga shine kwa Blantyre eh komabe Blantyre managed to maintain status as a commercial hub as a commercial timati commercial capital padakali pano koma ili ndi history yokoma ma industries amene ankabwera oyambirira eti ah, inu. and muli muli maina Blantyre muja eh? ama streets achina Glyn Jones eh? Mas, maina ngati amene aja even ma locations achina Sunnyside eh, achina Mount Pleasant zonse zija zili ndi history yake ndithu zili ndi history yake Ma ma ma indus ma companies oyambirira kubwera anali ndani kaya a grain and milling opanga opanga ee ufa opanga chimanga ndi ati ndi ati oyambirira zonse zija we can organise nkuzabwera ku museum mudapitapo ku museum museum mmaziwa ma africans ambiri masiku ano timanena ee a- ma british azungu anaba they looted they looted treasure ya africa akabweze padakali pano ma ma ma, ma museums aku europe akubweza zinthu ma benin bronze akubweza kubweza ine ndimanena kuti izizi zikanapanda kutengedwa ndibwezi kulibe zikanapanda kutengedwa ndi bwezi kulibe chifukwa ifeyo ma africans kupanga preserve zinthu kumativuta timatha kuwatcha kupanga preserve zinthu kumativuta maiko anzathu amasunga zinthu za 3000 years iwe kubwera mu museum muja kumayenda kuchita mantha Eh, izi azisunga azisunga ife timawatcha timawatcha amwalira zinthu zawo taikani apa moto bu kuwatcha so preserving history even yama president eh president oyamba akamuzu Tayikani museum yabwino, Presidential Museum. Akamuzutu chilichowa ankanyamula chija ndi ichi. Oh, lichowa la Kamuzu lidali ili. Oh, kodi Akamuzutu galimoto yomwe ankayendera idali iyi. Oh, kuwaphunzitsa ana. Mmene muja kuyikamo ma audio, eh, ma booth onena kuti mutha kukamvera speech ya Kamuzu yoyambirira. Kamuzu akulankhula. Kwacha! Anthu kumamvera. Oh, Kamuzu. Kuchoka pamenepo kuzapita the dawn of democracy. Ukapeza Abakili. Abakili Muluzi, eh, ukaonanso Abakili Muluzi galimoto yawo yoyamba yomwe anayendera ngati president. zili kumene kuja hey, eh, abakili muluzi ma speech yao ngati president hey, eh, amayi ndi abambo hey, mukapeza ali kuti ali kumene kuja ndi cabinet yao kufotokoza history ya Malawi museumtu yokongola hey, eh, kuzachoka kumene kuja kubwera kwa bingu eede a ngwazi a bingu mose wa lero mose kuwapezanso ali kuti kumene kuja hey, ma speech yao zimene adapanga history kupanga preserve zosezi you are creating jobs for people You are creating economic activities. Chifukwa kuti mwaipanga develop industry imene ngati ya tourism, eh? mwaipanga develop bwino. You have anthu ndithu amene adziyenda. You have ma transport otenga anthu oonetsa anthu. You have anthu career yawo kukhala ma tour guides. We, azungu abwera kaya ma locals abwera kumaonetsa nkumalandira ka. This is zimene zimene akupanga anthu maiko mwinamu. Ndi zimenezi. History can be commercialized. Lero ndikupanga zimenezi za dziko langa. Mbendera ilipo, mbendera. Cheers, cheers.